ọka ọdụ ọka ọdụ ọka ọdụ Nkanụ mụrụ m ọshụ ya ọshụ ya oshi mmanụ oshi mmanụ ogbuziri ogbuziri oge ya oge eyi o rukwe mgbe anyị ji akọwapụtara n'omenala na asụsụ ndị Nkanụ nke anyị kpọrọ Nkanụ Abata nke na-abịara gị n'igwe mgbasa ozi Sunrise FM 96.1 Enugu ndị okwu ha na-ada gbowem ebe ọbụla ịbụkwa onye Nkanụ na-ege anyị ncha m ashị gị ndee ka i mere ee anọ nụ na-ege e- ebe nke ịnọkwa mewekwa kpawakwa oyi mewekwa ezigbo ihe ee, ogbuziri ogbuziri ogeyi ogeyi ọshịyi ọshịyi ogbu na agodo ogbu na agodo ebe ọbụla isi na okwu anụ na ya ọ bụ Ugbawka ọ bụ Nara ọ bụ Nkerefi ọ bụ Mburubu ọ bụ Nome ọ bụ Akpọfụ ọ bụ Owo ndị mụtara anyị gọvanọ anyị shị ọ bụ Amankanụ shị ọ bụ Amechi Idodo ọ bụ Nike ndị ji anyị ọ bụ Ọkụnanọ ọsa were ọsa nwụwa shị ọ bụ Ọzara shị ọ bụ Obe shị ọ bụ Agbanị ọ bụ Akpugo e, shị ọ bụ Amụrị ndị mụrụ nne m ọ bụ mgbe Ugbawka ndị apachọrọ ọgụ pachiri nri ha ha nri hara ọgụ ebe ọ bụla isi n'okwu anụ na ya m ashị gị ndee ka i mere ọkwa na ị na-eme ezigbo ihe ee gbaa ụnụ ya ka ọ bịakwa na-ewere nke ị na-eme na adịdoghị kwụ shie efe mbọchị bụ ụzọ nwoye nwoke mmadụ ka eji enye goolu nna ma na-eke nta mụ ga-ezo na eji ehe rịda gbajio ee ndee ka unu mere ọmụ na Chinwe nwaanyị Ọkụnanọ amara n'ụlọ anụ n'ụlọ Mm, em ji m nnukwu ekwe n'ọchịn ji ya na-agba nkwụ ya ọwa niile na ine ịhụkwa ka o jiwa kegbu ekike nta ada na onwe ya marachi ya na ebushọp nene ee ọ shị ya bụ ọkụkọ Igbo na ya abụghị agrik maka na agrik fụwakwa ebe evu ikwe nkwụ evure ọ bụ ebe ọ nọchọta ụzọ bịa n'ụwa nnu. ee ọkụkọ Igbo mara ka o ji ezere ebe ezere nkwụ Chinwe ndee ka i megwe nnu. anọ m chebe ụzọ na ikwugbuo ihe niile m gara ekwu ekwuwe ekwuwe nke gị na-amara mgbe ekwuwe Ah, ndị be anyị amaara m na unu azụgbuwacha orie nata Mm. amaara m na ọ zọrọ wụya wụya ka anyị were azụ ebe Nkanụ dee unu ana m ashị unu tee shịọ amakwara m na ijiri ajọ iko mara mmadụ ihe maka ijiri ajọ iko mara mmadụ ihe nta mmanya were mara jezuo ya eje na mgbe ha bịara ụka ọ bụ ya ana m ashị gị na ihe anyị nọ n'ụlọ mgbasa ozi na wee meba ntete mkpokoro ọcha

ee mechekwa okwu dịrị Chineke oke ọsha na Nkanụ prọfesọ Mrs. Nọnyerem Egbo ọ ndị nke shịrị anyị na-agakwa n'ihu anyị na-achọkwa ndị ọzọ onye ọzọ ji abịa abịa kwadowe anyị maka na Nkanụ were eghe wevu anyị aja abụ Nkanụ ekeke na abụ aja akwụghị na agba ọkụ na na-agba ha ọkụ ọkwara ihe anyị na-eme enwe n'ọdụdoro maka na omenala na asụsụ ndị Nkanụ be anyị anyị na-eme ọkwara ị na-eme ihe na-adịdoghị maka na Nkanụ akpaghị oke Nkanu na-asọ nsọ a na-asọrọ ya n'isi Nkanu anọghị n'izu ebe a na-egbu mmadụ Nkanu anọghị n'izu ebe a na-eme ka eji emekwa emegide mmadụ Nkanu onye nke ezigbo onye Nkanu ezughị oshi onye Nkanu agbaghị ama onye Nkanu anọ erighị nri na-abụghị oke ya onye Nkanu ekeghị ikpe ọ na-amaghị ishi ya ọkwa na bụ onye Nkanu na-eme ihe dịrị arụ wofukwa aka ewe n'obe e were nwa ndị dị ndụ mmadụ na ha ji anọghị ụwa bere ju ha na-eme were ndị nke na-ata akwụkwọ ọ bụrụ ihe nne nna nna nna ha metere emetekwa eji edoro ụmụaka gị anyị mara igwe na-agọrọ anyị ọhọ ọ gọkwara anyị ọhọ anyị anakpote agwa gị anyị na-atụ ya ọnụ na ya maka na onye wereta ọkpụrụkpa mana chetakwenụ mgbe o rukwere na ihe ị ga-eji wee gwọ ị ga-eji wee kpọọ anyị bụ 0907275 9950 m kpọkwa ama ọzọ detuo ya n'akwụkwọ 09072759950 ma ọ 0706 815 8029 ị kpọkwa anyị ị sị anyị Nkanu abata ka mmadụ igwe na-agọrọ anyị ọhọ ọ gọkwara anyị ọhọ anyị agaba n'ihu n'ihe anyị na-eme ee maka na enwe ike ka anyị ga-eji wee mee na agụ ọka na Nkanu be anyị ọhọ
igwe ezeudo abel ogbonnaya nwobodo ọ bụ m na-achị umuawalagu community n'ime nara clan na Nkanu East Local Government Area ọhọ m na-agọ bụ ka ọ dụrụ anyị mma na Nkanu abụ m ezeudo ana m eme udo achọrọ m ka udo bata n'ebe niile na Nkanu ka akpọmasị ihe ọjọọ esemokwu gbaara anyị ọsọ na nkanụ ka chineke anyị were ihe ọma bịa anyị niile ọma ka anyị hụ onwe anyị n'anya ka anyị na-aga n'iru ka anyị na-eme ihe ọma ana m ekenekwa ndị esbs bụ ndị anyị lotara nkanụ na-efu ihe banyere nkanụ ka chineke nọnyere ha nọnyere anyị niile n'aha jizọs kraịst bụ onye nwe anyị amen

iri iteghị na ịkamarụ na ọhụrụ obere anyị na-ekene chukwu n'isi gị anyị na-asị na ị ga-adịkwa ndụ ka ka nka aka maka na ịka bara ya uru anyị na-asị ihe ka ego ihe kere ihe jiri dị okweghị ahụ ike doweghị ndị maka na ewere uru ị na-abarị ndị nkanụ ewere uru ị na-abarị ndị Enugu steeti anyị na-ekene gị ọchụrụ onye ọbụla chọwa udo ọkwara na ọgụ na-akpasa mbara ejibeghị ọ bụ ebe nke ka a na-achọ ime ọgọst mitin nwa kpawa udo na udo dị mma ọ bụ na ya ji nna m nshịnọ ya ji ọ bụ na ya ji ebe nke ibu gbaakwa udo na udo mara mma eji udo mara ndị Nkanu ọ gịnị bụ anyị na-atụ ya ọnụ na eta ya anyị na-atụ ya ọnụ na ebe ka o ji metụta ee ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị anyị ọmụgọ ọmụgọ bụ anyị na-atụ ya ọnụ na eta adịna ndị ka ndị Nkanu be anyị ji eje ọmụgọ ndị ka eji eje mgbe gboo ndị ka eji eje ha ọwa ewere uru dị na nje ọmụgọ ewere ọghọm dị na nje ọmụgọ ọ bụ ebe anyị na-atụ ya ọnụ na ọ bịa ka magbuo owe chinwe sị na ya amụwa ise na ya ka na ya amụ ise ọzọ kwụ ihe o kwuru na ọ bụrụ iri ee ama ha kana m si nne ya ka nọ ndụ ee ọkwa na nne ka nọ ndụ ọ bụrụ na nne- nne ya nọ ọwa na nne ya ka ji anọ ma ada jie ha bịara ọmụgwọ chinwe m na-ajụ gị ndị ka eji eje ọmụgwọ mgbe gboo na nkanu be anyị ndị ka eji eje ha abịa ka nụ Ọ wee jee gị- ada gịnị- ọka gịnị bụ ọmụgwọ na-ewere ndị na-amadị ndị na-ana anahụ maya ọka gịnị bụ ọmụgwọ anyị ka chi na-echọwa ọmụgọ bụ njeje njem nnete ebe nwanyị kere wee ya ji nje nnete ka jedra ka ọ magberewa ọ bụ ebe ihe bụ ọmụgọ o je nọ ịghara ha kụzie ya nke ọ na-ama ma maka na ịma na nwatakịrị ji ọhụụ tụrụ ime mbụ enwere mba ka eji aghụ ya ọma ezi ọ bụ ha para ncha para ogbo pịagide ebe ị na-aghụ ezi ghụọ ya fụta e nwere ka ana m ede ka were mmiri ọkụ gbọchafụrụ ụhụhụ were bịagbue nwaanyị n'ehọ na ezi ya niile ọ bụrụ ebe na ezi ya kwa ya gagara ọ bụrụ ebe na ezi ya agịkọta mana ọ bụkwara na anyị doghị ya ka mba ọ maghị ya ezi Ọ ghasa. amaghịkwame ọ bụ ebe ihe bụ njeje ọmụgọ nwoke a na-eje ha ọmụgọ

ha ọwaba na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na njewekwa ọmụgọ bewa ha ọwụ ọgbata uhie yie ha ọ bụrụ na ha nọdụ mere ọkpụghasị ha si ha ọbụla ịma ha na odufuteke nwaanyị nwaanyị na ji ya ya pịefoshi ya ga-amahakwa na mama ngozi jere ọmụgọ na Lagos bụchara na o vukwedo ụgbọala nata na nke ya na gị na-emezi ọzọ na mbụ gaa wụdị ha ọgọdọ na-ewu ha ọwa na ya na-amakwa gawụrụ ekwentị nke a nje afị aka n'ihu chachekwa ya aka na mbọ ụfọdụ njekwa erie owe ihu Aghasa, akpụghachi mana ihe ihe nwunye. amarụ bụ njeje ọmụgọ bụ nje mmedo emedo ha jụ n'isi ha mara ka anụ mee anọ na anụmanụ dịka onye nu wee gee anyị ntị na-amaghị nwaanyị jere ọmụgwọ ndị ihe dịka ọrụ ọ na-arụ wee hụ eji eje ọmụgwọ ọmụ Ọ- ọrụ ghakwara na ọ bụ ọkwa ha chịkwa ha ọmụgọ ọrụ fọrọ ha ndị ihe onye ọmụ kwesịrị ime dịka o ji metụta nkanu be anyị
ihe o kwesịrị mmeme bụ na o rukwe na ọnụ ọgụdogbikwe ha ezi ọ ja-aghụ nwaanyị ezi aghụ nwata na enwere ụhọdụ a nwaanyị bụ nwaanyị na-abịakwa mụrụ nwa Mm, enwere ụhọdụ nwata a na mkpa ha ka na-azụ ha ọwa abụghara ọga maka gịnị? maka na enweghị onye oke ọkpa Mm. ghụrụ nwata ọma ezi jiri enu dachie ya ka anụ m adachị nwata ọma dịgha wọrọ mgbe ọ na ọba ego a na mkpa ha ka na-azụ aja ekwe ha mana ọ bụkwa na aghara ezi daa ya ruo ya eji ka eji kweshi nrore ọ bụrụ mm. ebe na nwata ọnụ ịwawanụ mmekwe ka mba na-eziri m nwowe ogbo shawuo eh, n'azụ
ma na-ewere ndị ọwa na aka ha na-ere ha n'azụ maka bụrụ ka eji mm, nete mgbe ọ ka dị nta ụfọdụ nwata ishorowo isi mana ndị be ha na-eshorowo isi ọ bụrụ maka na onye ghara eze ama ha na nje apịa onye ọma aka n'isi ka isi eji mefieroro m fọta

a na-ayị aka ide na-eji ya ọ bụrụ ebe na nchi ya adịdo mana iji ahụ ndị ụfọdụ nchi ndị be ha dịkarị mana ọkụ eji eke ide ahaghara nchi ya ọ na-asaba nga kpe maka na mgbe nwata ka dị nta ọma ejie ya niile ka dị yere ebe ya ebe ihe ime ekwere na ọ na-anọ ọgụ ọma. ọ bụ ebe ihe ọ njere kara mma abịakwasị wahi ịkafu ahụ ọmụgọ na-anọrọ m n'ụzọ amakabeghị marawa ọ chọ na ya na-akwado ndị oke ọkpa ashịa gbakwara jewenụ gị makwara na ọ bụ nke mbụ Mm. maka na ọ bụ ọ bụkwara na ịgbakwọchiri ya n'oge na ihe mebi nwa mgbe ọ na owe ya na-agha eji a na-abịa ha agha eji ka o ji kwesị eji ya ya eri Mm. mana ọ bụkwara na e jere daa ya mmiri ọkụ ka o ji kwesị izu na mbọ na o wetewe owe ya eme ihe niile gara gara chinwe ka ijiwe akọwa nwa na egwu anụ ọ na-achọ m ụchọ ka ijiwe akọwa nwa ọ bụ ndị mama dị ka ndị nne niile bịa mara ihe nwe n'uwe ọ bụ ha kwa mmadụ niile na-ewekwere Ọ ka na bụ ndị nke ndụ na abịa- ama ọ bụrụ mama ochie aka kpere ọ ka zinewekwe nke ide nwata ashịa ya jewe ewere m ndị nke a mụrụ n'obodo atara na ana ama ha nje nnete nwata maka na ịma nke eji eje ha ji ọwa na ụmụrụ chi na-eje ji n'oge ewere onye mama ya ka na ana ama ha ngagha daji ọmụgọ ọ bụrụ mama ochie na ọ bịa bụ wani na ọ bụ onye ijine bụ ihe jewere ama m gị bụ onye na-ege anyị nchi ebe na ụkwụrụ onye nka na na-ege anyị nchi na eh, ama m na eji amụta ihe taa maka na nwaanyị ọka na anọ mụchi na ọ bụ ọkụkọ igbo na ọ bụ ha agrik na ọ bụ ebe ya iji atụ ihe ọnụ na eta Ya bụ- e were nne ya were ihe nke ikwuoro ndị nke ọ na-abụ nwaanyị jekwa ọmụgọ e were ebe nke m gwara n'akụkụ ebe nke m bụ ha nkewa efa nwaanyị na-anata butekwukwa egwu ime na owo nke ya nata na ebe bụkwa ọmụgọ bụ o jewere ụdị ọwa hosokwukwo n'ihe na-eje eje ejekwukwo na ọmụgọ Mm, mkpabụ ka onye ji ke- kewe nke ya ọya ide mbọ m ewere ndị nke arakwere mkpatafụ ha Mm. ya na nwoke na megbukwa oyi ụdị ọ bụkwara na onye ọma ji aka hmm. ọ dịrị ogbune wee ya dị ihe ya je irifu nke ya ridoro hmm. ọ bụrụ bụ na nwaanyị ọma jewere jibe onye ọma na-emekwa chineke mee ihe ọ dị ime mụọ ya ya na owe jewekwa ọmụgọ nke ya mgbe e wekwere ka nwata ji jebe n'azụ ụlọ ya na nwoke echeta ihe ha zọrọ ọ kpakwa mgbe ọ na-akọkwa ovite ime nke ya were natawa ọ bụrụ bụ na achọghị na-esi n'ọmụgọ dọrọ ime o wee hụ sokwukwo n'ihe na-eje gwugwo eme o na so mụ n'owe bụ mkpakpara ma arụ arụ kara obi bụ ihe na-eme maka na ihe a na-ejere ọmụgọ bụ iwu oru wụ ụmụ ihe dịgbu n'ime obodo mmanụ ogwusi ihe niile ịmakwara ma ụkpakpa ewere ndị nchịrị ụkpakpa nke aka na-echi Mm. ewere ndị para mmanụ ọkụ ne

mgbe nwaanyị dị ime maka na obere oge na ị na-akpụ n'uche na a ga-ekekwa ego bịa ọmụgwọ owuwe onye jewere ọmụgwọ ndị ewere dịka na Nkanu be anyị were ihe dịka na ọ bụ ohu ọnwa maọbụ ọnwa nambọ maọbụ ọnwa na atọ shọbụ izu ụka nambọ ndị ewere ka dịka eh, ọ bụghị na ekiri akwa dịka ka ndị Nkanu be anyị ji ejeshiwa ọmụgwọ ya ma nụ ya ọ ma ejeke na ọmụgwọ nwaanyị jere ọmụgwọ jezuo ya Mm, ewekwere ndị na-anọrị ọwa ịtọ Mm. wehe nọ ndị na-anọ sọsọ izu nambọ were ndị na-anọ ohu ọwa ọ bụ ka eka ha onye i jewere be bụ ihe ji ashị gị nọrị gaa n'ihu were ka eka ji ha kwa ọ bụrụ na ihe kwe ha nke iji ka chọwa na ada ụzọ be na anọghị gị na wa si nwere ihe m na-achọ mkpu ihe ị na-ekwu bụ ọ bụ ihe na-eri eri bụ ka eka ha ọma ị na-ekwu ya ji na-enye nwaanyị bịara ọmụgwọ shọbụ ndị Um, ihe ihe a na-eri ma ebe Ebe ha bi. anọ maka na ewere ndị na onye na-ebuso ha ebuso Aha, ewere onye ya na nwata amara ji na nwunye ọma abụrụ Na ohu ohu na na-ekwe akwa na ohu na-ekwe mana ihe niile na-eme na ohu na-ekwe mana nwaanyị maara ihe jekwe n'ebe ọ dị mgbe ọ mana na ọ bụ ọ na ọ ya gbara gbara chọwa be nke ya na anaghị ya na wee Hey!
chimena hmm, okwu nke nwana ee nsogbu adịghị na ihe ọ dụwakwa na bụ na mm, ịkọwa ka iji eme akọwa ya mana ewekwere ihe ọzọ m nta jụụ nwaanyị jeko ọmụgọ ewere ihe ndị gotere nwoke ewere ihe ndị gotere gonetere nwoke ọ hara n'ụlọ nke eji bụ ewere ihe kwesịrị dịka ka ndị Nkanu be anyị ji eme ewere ihe kwesịrị ọgọ maọbụ wee nwaanyị maọbụ nwaanyị jewere ọmụgọ ewere ihe kwesịrị igonetere nwoke a hara n'ụnọ mm, ọ bụkwara ya chie ya chedekwere kpa ọka a na-egotekwere ya ọmada mgbara oyibo egotere
mgbere mgbere ọchị onye ikpere na-egbu ya mgbu aka na m nkwuwe m nke buo ah, ejikwa mgbere eme aga mgbere oyibo ma ọ bịakwa n'ọgbakọ obodo na mm. owere aza wai ịwụkawa dị mbụ okpu ikpe na Eh. ma nke mmemme Eh. a njiri nke ndị chiri echichi a na-egokwere ya ewu ka ọ bụrụ ya acha a na-egotekwa isi anwụrụ a na-egotekwa mee ọkụ Hai! bụ kaikai Eh. ọ bụ ka aka ha ahụ maka gị na ọ ga ọjọ dara ịhụwa ka cameraman m ịhụwa ka cameraman m na wachi na ị na-ekwu nwa kaikai isi anwụrụ mgbere okpu meme bụ ihe ụnụ gotere ụmụ nwoke asị m na anyị bịara na ya enwere ihe na-eghe eghe na-eweta nwoke ọ bụrụ sọsọ ya enwe eghe ndekwana ya na-egoro nwaanyị jere ọmụgwọ
uwe ejie ya

mana e nwere ike ikwuwere isi na ekwara ndị aka dị naanị goro ma nwaanyị moto egokwere nwaanyị emekwere ji ya aka ya na ya na ya onye ihe chegokwere eme ya ọ bụrụ egwu ya ebi ya o jewe jere ụrụ maara ihe ma dị ihe atụta ya ka agbakwa anyị na 0907 275 9950 09072759950 chinwere chinwere ịkọwakwara ihe nwa kọwacha ya ọhụma Mm, onye Ọ bụ- ọzọ tee ee, ọnụ. 0706 815 8029 ịkpọkwa anyị shi anyị Nkanu abata anyị ashịghị na anyị bụ nna ọ gịnị bụ anyị na-atụ ya ọnụ na eta ihe anyị na-atụ ya ọnụ na ya bụ ka eji eje ọmụgwọ mbe Nkanu ka eji eje mgbe gboo na ka eji eje ha ọwa aka na ejeghị ka eji eje mgbe gboo ị hụanụ chinwe akọwawa ọhụma ọ shịrị mgbe gboo na anụ pagburu ụmụ ihe agwam na dị iche iche ji ma ọkpụkpa o ee, ma ogwushi ramụra nke a echekoro Ojaba. ụkpọ mpoto ụkpọ ọkwụrụ mm, ehuru mm, mm, ndị nke- Njaba. ndị nke a na-atịrị ụmụaka na mmiri a- a na- Ụda. ụda e mana ha nwa na ama ama ọ bụ abụ nje ajụ Eh, ụwa ọ bụ ka eji eje m ka anyị ji eje nwata m achị na-emewe skuzi ee ọ bụ abụ ya anyị ji atụ ihe ọnụ na eta adịrị maka ihe ọ bụla anyị na-ekwu ebe nwa bụ ihe ị ga-eji wee mụta ihe ịbụwa onye nne nọ n'ebe nke mepere ma ọ bụ n'ime obodo a ma na e nwere ihe mụta na ihe nwa chinwe na-ekwu enweghị ndị nke na-agbagwoju ya anya gbakwa anyị na 0907 275 9950 maọbụ 0706 8158029 ee chinwere nke m na-ekweta na bụ nke bịaba gị kọnọgbachi na-eji na-ewetara ụmụ nwoke nwa n'ọba bụ nke na-agbarịchata m ahụ agbarịchata ọ bụrụ mgbere okpu mee ọkụ wee wụrụ nke ọya m dịkwa gbukwe okochiwe ya ya mara na-achụpụ ya alo anyị bụ nna izu ekewa ọzọ okoro bụ onye nwe ishiwe akpọ anyị Ọ- ọ masị karị bụ gị Eh? ọ masị bụ gị na nwoke na-ele odi wo- eh, nwoke na-ele odi moto na ọba eteshina na ọ bụ ajọ omume mere na ejiri nkịta eyi oyiye nwekwu ihe chọrọ okwukwu ọkana ihicha oke ọnụ ị ka na-ekwu okwu okwu ya gwara ụbọchị e chikwere ya echichi e nwere ike ịbịagwa bịa kute nwaanyị ọzọ na nkanu tebe aka n'ọnụ na ndị ekunu ji eje ọmụgọ bụ unu ịnụrụ maka chinwe jikọwa gbuo ya

ebukwa e, e ọkụkọ igbo e, chinwe na e were ihe ọzọ m chọrọ njụ gị gwakwa anyị 0907275 9950 09072759950 maọbụ 07068158029 chinwe onye ji okwu enu ji ebe ọzọ

anyị na-ekene ya ebe anyị bụkwa na oyishiwe akpọ anyị ya na ahụ ya ogbo mụrụ ibu onye wee ekikuwe na ọkụ na anụ agaghị basha ọ bụ edeji jewere eke ọtụ ọ dịkwa ka ị nọ n'eke ọtụ na iji were anụ nkịta na medogbu ewu ka onye jiwe ada nwa nsogbu adịghị nnukwute mmadụ nnukwute mmadụ bụ na nna m ada akpọ na efe bịa ka na chekwa ọ nata wọch gị ji eji ewetara ya nọmba na n'eke ọtụ ya jiri neta ụwa na ịba dị ya na ọ ka bụrụ gị ụwa ee ọ bụ ebe ọ bụ ngwata iwe ọnụ na ya anyị na-ekwu na ya

ee e were ihe ọzọ m chọrọ njụ gị ndị kwena dịka ka ị nọ ọnwa na nwunye ị jewere ọmụgọ ndị dịka na nkanu be anyị e were ihe ekiri afọ e kwesịrị nnugotere nwoke na ewu chinwe ka ọ bụrụ nke shi na ọ bụ ewụrụ mee ọkụ mgbere na okpu abịakwana ihe na-aba mmadụ n'ọnụ nke o kwuru ka ọ bụ nene

na-enyo ka echi oji ma na-eke owe ịhụ na ewere nke o kwuru enye ya ka ịhụ na ya echetaghị owe na ọgwa ọ bụ ka lebụ nke eji ada Eh, ọ bụ.
ya na amụ ha ọ wee kwuo ehigwe na eji akọpụtewa ama Aka. achị na ọ na-emete bedsheet na loketi enene onuma na na amaji onye ọrụ. Ee, mana na- na- ịma ihe na nke nwata eji ịma ihe na nke obi isitere m na ọka gwụ na ọka kwuo orukwu isitere m ọzọ na ụmụaka m ọka kwuo ihe mekwara ọchị m

mana ndị nke ha ọwachi na eji ha kọpụta wahamara nchi nwa etiwakwa ọnụ na maka na ya na-ekwu bụ uru uru ya ọghọm dịka ụmụ nwaanyị ewukwere ka iji kwuchete ụmụ nwaanyị ọ na-abụ ha jekwa ehi eje bee wee jụọ ọkpa netewe ka nwoke oge nwoke na- na uwe nwaanyị ji bụ ndị ee ka o ji eyi ego ee na ọ ji atịrị omego na o meghere nke na omeghe ọ nọbụkwa ebe ọmụ

mama nke nwanyị bụ ihe chakara na-anụ kpekwe ekpere na-ewere ihe ụfọdụ a nje eme n'ete aghara n'ebe nwanyị nọ na ọ bụ ebe ji nọ ọ bụ ebe oke na ọrụ kwesịrị nwanyị jewere ọmụgwọ e were eh, ndị nke ọ bụ obu kọpụ egwusi bụ ihe a na-ete ọbịa jere bịa nke ya ọ na-eyote ihe niile ọ shị ya ya ma dawa ji epiefugo ọ shị ya ya ma dawa nụ ka ya jebịa na nụ ọ na-ebete ike anụ Mhm. ndeke ka ọ ji bụrụ sọsọ obu kọpụ egwusi bụ ihe a na-ata aga eji njibu.
ete nde mbawa gị nnewere ya ya kamakwa nna ọ bụ ihe iyere aka ya bụ ihe ọ ji eji eso ọ bịa shị ya mba ncha unu jewa ahụ eje na ọ- ọ bụ ihe nwa bụ ihe eyeko ya n'ụbọchị ya piko Mm. na ya adakwa ọ bịa shị ya na ya cheke na anụ gbughere onye mụrụ nwa ọkụkọ Mhm. were shiere ji mmiri ọkụ nde nke ọ jebụrụ ọwara gbacha ya bụ ihe gote na-akwa aka ihe kwere o were so nwoke na-atazikwa agha daa Aha, achọwa ya Ya. gbawa nkọchị Ee, mgbe nwaanyị na-akwara ọbụla bụ ka ọ jụ ma ihe ọka a ka na-ekwu na anọ na-akpọwa na- na-ekwu ncha ọbịa duru nwata nwata njudoke dị n'ebe ọma na ha dịrị ya gawa ihe ụra e were onye nke mmaara orukwe ya na uwe ya ya na uwe nwaanyị apara oche tụpụrụ akụ ego nwoke akụ ego nwoke ọkọ ndị kọ ndị kọ ndị nwoke ejinegbu ejinegbu ejinegbu shen ya anaghị ebo para ekpe ya pafụtara ndị polisi bụ ọ kpọtara para ekpe ebe ahụ tinye ya na moto Ọ- aka dị nwoke e na-evu ekwe evu ekwe evu ekwe gbavunete na mbara ji ọchị achị erugwe gbam avushie para moto na akpotewa ngwa m ka eji vunete nwaanyị o wee họpụ ụgwọ nje ọmụgwọ ọwa bụ nje nsi ihe ọkụ maka na ọ bụkwara onye ya riri a na-eweredo ndị nke na je kwọchite wa mgbe ọka onye ji ya na iwu- ya na uwe nwaanyị na-ese okwu bụ ị na-akpa udo wee na ọ bụ ije dọba ike ọ bụ ya ewekwere nke na kpata na mama nke nwaanyị jebikwere mama orikwukwe nke mama nke nwoke orikwe ọ bụkwa na ọ bụ ndị bụ na ohu na mpaghara ọ shị na ya makwa na mgbe ọgọ ya nwaanyị ije na-egoro agha na orike nnu nke ya na-ekechi mgbe ọma ihe ashịrị asakwara ọkụ mgbe ọma mgbe ọma ekwuo m na m ekwuo abatawa ekwukwere ndị ọba ekerechi ụfọdụ bụ mgbe ọ bụkwa nne ha bịa bịara ọmụgọ Mm. e na-eneta eshi nte eshi fụ mgbe ọ bụ- ezipụta ihe ee, mgbe ọ bụkwa mgbe nne ji ha bịara ee ọghọ agụ owu eshighere ihe eshighere ihe bụ eshitewe owu ugboro na owu nchicha tiwakwa ọnụ na ya nwere ọ na ya anawa wochi nwere ihe ọka ga-abụ bụ na ọkwa na be Nkanu be anyị na amaara m na ewughị nwanne nna m si na ewughị na-eme jue na ama Hmm? na nwoke a mechichi na ọ bụkwa ngo Mercedes bụ isi na ọ bụ tentenanse eh, onye jewere ọmụgwọ na i jewere ọmụgwọ bụ nna mkpa udo mm. mmanụ na ji nwe na-anụwaghị na nwa gị nwaanyị na ha bu n'udo maka na gị na ji nke bu n'udo na ewuhe bịara bịa ya ọkpa ebe ọma ọ bụghị irigwe ebe ọma ị kwara akụkọ na-adịghị na eja kwewa na eja ha esewe okwu mgbe ị na-akwara nwoke ya ofebe isi chi ya ọ bụrụ gwọrọkwa na ofe isi na ya nọ ọ shị na ewe ihe ji na-emekwa ị bịakwukwa ọmụgwọ be ya ọzọ e ewere abụba bọrọ mgbe ọ ma asị na nwaanyị jewere ọmụgwọ be ya emekwa ma ha na nwoke na-ana nwaanyị ya bụ ndị oke amamihe gara akwụkwọ emekwa ọkpakwa ịgharị ya ya n'elu ụlọ ihe ọma na-etepu ihe niile ya na nwaanyị ya na-akpa maka ọ ji ajụ ya na ọ na-ejikwa enye ya ihe na ka ọ ji ashị ya gịnị mere akọta mba na gị wefutewe ego da mba na ka ihe akọ niile o jiri kpaa ewere ebe nke o kwuru gbasara maka nwoke ka ọ ji na-eche nche nete na ọ na

gịwa orie wa ahọ wa nkwọ kpachakwara ya makwa na ọ bụ ike ọma iji amara mmadụ ohu chichi ewere ma arụ gị na owo chetakwa ka ị na-eje be onye ọzọ ka ikere nwata ji bụ ka abịa ka ọ nara be nke gị ije nọnọta be onye ọzọ ọ na-akakwa mma na ebe i jekwere ọmụgọ kpawa udo wee adaka ama ama Ọnịcha gwara Obosi na-ewekwere ike emego ebe nke i jere ọmụgọ ọma na-achịkọta omume ya achịkọta omume mgbe ị nọgbikwere na ya ji ebe ọma na ọ bụrụ nwaanyị shị na ya adịbụ ya ji mgbe ije gbikwere gbakụta azị na nwa emekwa ọ bụrụ omume i mere bụ ihe eji yoro asịwaghị gwọdara gwọdara ọ kakwa mma na ịghachachiri ezigbo ezi n'ebe ọma ọ bụrụ ebu na-ejiri ha ama ezigbo ete a na-ashị na mgbe mama nwawa ụka bịara na mgbe mama chinwe bịara nọn jikwa azịza dị ebe a na aka na-akpa na azịza nọn jikwere aracha nga efefa n'ọnụ eji ka ihe irikwa eweghị ịwụ ọghọ ome eghegbukwere edewata nke ya chọrọ eji eghe eji ịkwa ewe ọhụhụ ncha n'imi ọ bụrụ ihe ichetere na ọmụgọ kpachakwara ya adịka ama ama ọnacha gwara ụbọchị okwu ka kpaji bụchi ọzọ ọ Chinwe eh, Rubi Ude amụrụ n'ụlọ anụ nwayọ ka na anụ okwu we nchụja anị ya bụ ka ọha ka okwu ta ihe anyị ji eme Nkanu abata nwa bụ ihe na-eme ezigbo ihe na-emekwa be Nkanu ba ya shị na ezigbo ihe ajọ ihe na-emekwa ya shị na ọ bụ ajọ ihe ewere okwere ihe mụtara ta adịnụ tiwakwa ya n'ọrụ n'ọba ebe ihe anyị ji iwofute ihe dịka mmemme nwa efa m bụ Chibụzọ wuo nwoke mara ka eji ego ole nna m na-eke nta m ga-ezo na eji eherida gbajuo izu ụka ọzọ anyị ka na-anọkọte ee mewekwa ezigbo ihe kwara onye Nkanu sọ akwa nsọ a na-ata egwu aka na ajọ ihe maka nke imekwere ọ bụrụ mmadụ ahụghị Chineke na-ahụkwa Ma- nna m si na ụbọchị ọ- wee biere ede wekwe nri eche eke ọ bụ orie dị ka njọ na ọ bụ ọkpụkpọ eke ọgwụ nkwọkwa eke ya ka dawagodi dọghachi